Ní bheidh aon toghchán do Bhord Údarás na Gaeltachta ann níos mó, a d'fhógair an tAire Stáit Gaeltachta Dinny McGinley inniu, agus beidh an bord nua a cheapfar laghdaithe go mór ó thaobh an líon comhaltaí. Dúirt an tAire go mbeadh nasc foirmeálta á chruthú idir an Údarás agus áisíneachtaí fiontraíochta eile ar nós an IDA agus Fiontraíocht Éireann.
Má bhí imní ar chomhaltaí an Údaráis roimh fhógra na maidine ar an Fhál Carrach ní raibh sin le feiceáil. Chuir preasócáid Aire na Gaeltachta deireadh le go leor ráflaí. Luaigh sé cinntí rialtais faoi chur i bhfeidhm Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, ina measc, go mbeidh Údarás na Gaeltachta slán agus go mbeidh an ról fiontraíochta agus fostaíochta á choinneáil ann. Beidh Údarás na Gaeltachta agus áisíneachtaí fiontraíochta eile ag obair as lámh a chéile anois le infheistíocht a chruthú sa Ghaeltacht. Tá cinneadh glactha ag an Rialtas, a dúirt an tAire, nach mbeidh toghcháin á reachtáil níos mó le Bord an Údaráis a roghnú. Beidh an Bord sin laghdaithe go idir deich nó duisín ball, iad ar fad ainmnithe. Tá lúcháir ormsa mar Aire Stáit go dtig liom inse daoibhse, agus don phobal atá ag éisteacht, Go mairfidh Údarás na Gaeltachta. Níor luadh aon bhuiséad reatha le hÚdarás na Gaeltachta inniu. Bhí éagsúlacht tuairimí ag baill Údaráis faoi fhógra an Aire Stáit. Caithfidh mé a rá go bhfuil muid go huile agus go hiomlán míshásta i dtaca leis an chumhacht a bheas bainte bho na daoine anois, sé sin nach mbeidh deis ag pobal na Gaeltachta vóta a chaitheamh. San áit go raibh éiginnteacht, tá cinnteacht anois ann mar gheall ar ról an Údaráis. An rud is tábhachtaí a luaigh an tAire ná status quo, go mbeidh ról fiontraíochta agus cumhachtaí ag an Údarás taobh istigh de na Gaeltachtaí. Is i bhfómhar na bliana seo chugainn a bheas Bord úr an Údaráis le hainmniú. Áine Ní Bhreisleáin, Nuacht RTÉ.
Agus linn anois tá Éamonn Mac Niallais, urlabhraí Guth na Gaeltachta, fáilte romhat a Éamonn. Go leor cainte go gcaillfeadh an tÚdarás an cúram fiontraíochta a bhí acu ach ní mar sin a bheidh.
Is cinnte gur dea-scéal a bhí ag an tAire Stáit do phobal na Gaeltachta inniu mar go raibh imní mhór orainn go mbeadh na cúraimí fiontraíochta a tharmligean le Fiontar Éireann agus go raibh brú mór ag teacht ón Roinn Airgeadais le dul ar aghaidh leis sin. So is dea-scéal atá ann go mbeidh fostaíocht á chruthú sa Ghaeltacht agus go mbeidh an deis á thabhairt do dhaoine fanacht sa Ghaeltacht agus a gclann a thógáil le Gaeilge. Agus, a Éamonn, beidh an ceangal idir na heagrais foirmeálta don gcéad uair, rud ná raibh ann go dtí so. An mbeifeá buartha in aon chor gurb é seo an chéad chéim i bpróiseas an cúram fiontraíochta a bhaint den Údarás sa deireadh, b'fhéidir?
Bhuel, beidh muidinne, is dóichí go mbeidh an t-eolas, níos mó eolais faoi sin nuair a thiocfas an reachtaíocht amach agus beidh muidinne ag coinneáil súil ghéar ar an reachtaíocht sin le déanamh cinnte nach mbeidh aon veto nó cosc ag Fiontar Éireann nó ag an IDA ó thaobh dualgaisí an Údaráis de mar ceapaimid go bhfuil sé iontach tábhachtach go mbeadh an tÚdarás neamhspleách agus láidir. Agus gné eile gan dabht ná daoine míshásta agus a rá go bhfuil an ghné dhaonlathach, a bhain le Bord an Údaráis imithe, an mbeifeá féin ar aon intinn leo? Bhuel, sílim gur céim, sin an scéal is measa a tháinig amach as an lá, sé sin, ó thaobh an daonlathas, ó thaobh an trédhearcachta agus mar sin de, nach mbeidh glór ag pobal na Gaeltachta ó thaobh Bord Údarás na Gaeltachta agus sílimid go raibh roghanna eile acu, mar shampla, go bhféadfadh siad Bord Eatramhach a cheapadh agus a rá go mbeadh na toghcháin ag dul ar aghaidh arís i gceann cúig bliana. Nó, mar shampla, chun airgead a shábháil, más sin an fhadhb a bhí ann, go bhféadfadh siad na toghcháin a reáchtáil ag an am chéanna leis na toghcháin comhairlí contae. So, sílim go raibh roghanna eile acu agus is mór an trua an céim chun cúil seo do phobal na Gaeltachta. Éamonn Mac Niallais, táim an-bhuíoch díot as teacht isteach agus labhairt linn tráthnóna.